ụmụnne m ee o nwere ụfọdụ ihe ụmụazị na-eme anyị ya na-egosi ka a na-ajụ anyị na-ajụ na-asị ihe nke a ọ dịkwa mma gee ntị ka ị nụrụ ihe nwa ahụ kwuru gee ntị ka ị nụ ị chọọ ọ bụrụ na ọ nwanne gị bụ ihe a ma ọ nwaanyị ị ga-alike ihe a o kwuru gee ntị gebe ntị biko nyere m aka gwa apama nyere m aka gwa apama ya kwụọ m ụgwọ biko gwa na apama apama kwụọ ụgwọ ikpu ị lala biko ekwu na m aya a-call gị out but ihe adịgo too much sịzie na m ma a-call gị out ka everybody ma apama tv biko eji chineke dị ndụ ayọ gị na ọ bụrụ na ị chọọ ka nwunye gị nụ maka ihe a ọ bụrụ na ị chọọ ka nwunye gị malụ kwụọ m ụgwọ nye m ego ikpu ị la ị sị m na ịnalụghị ana na ị ga-emelụ m transfer up to today ana m eche ka i mee transfer i mebeghọ transfer up to today m na-akpọ number gị na-a-cut call m na-akpọ number gị na-a-cut call apama kwụọ m ụgwọ ikpu ị la because eme ngala wee mee mgboro ịtọ i mee nke izizi nyụọ mee nke ịbụọ nyụọ mee nke ịtọ nyụọ kee ihe mee na ị ma nyezi m ego kee ihe mee na ị ma nyezi m ego ị na-achọ ka m kwuwe ka onye ọbụla anụba ka nwunye gị nukwuo ka mgbe ahụ abịa sị na m na-a-call mmadụ out maka maka ikpu onye ala alala metod inyekwa m ego adị ihe m ji wee hapụ gị bụ maka na ị bụ celebrity onye ọbụla ma ama so eburugo m n'obi n'otu ị bụ celebrity na ị ma ịkwụ ụgwọ m anya bụzi ebu m n'obi n'otu ị bụ celebrity na ị ma eji m ụgwọ and na ị ma like ka m call gị out mana ihe emego na two weeks ya na ọ na-eje three weeks

ihe dị ụfọdụ ihe na-a-cause ihe ndị a na-eme bụ mgbe nne na nna enwerọ ego ha ga-eji take care of ụmụ ha and ụmụ ha abịazịa ọ bụrụ na i bidoho na nwata wee zụba ya i so na ndị nne na-eme a chọọ ịbara nwa mba ị sị hey mba o sị rapụ ya na ọka atọ ha eto na ihe ọ na-eme bụ ihe ụmụ ụmụazị ibe ya na-eme nwa etozie ọ karịa gị ụmụ nwoke bụ ha too otu a ha enwerọ ha ejebe ori ụmụ nwaanyị wee ruo ha enweghị e jiri ahụ ha move ọ pụtazie ole ekwu ya ụfọdụ nwere ike nwa ya n'ahịa sị mba na ihe ọ na-eme na ọkwa content mana ị lee na ọmarịcha nwa ga-efu na nwa onye ga-anụ onye ga-anụ onye nwa bụ i lelecha ị fụ most of our celebrities alụbeghị di ha nọrụkwa ị na-eche ka ihe a na-eche mgbe onye a mecha ndị mmadụ na-akọ ya ọnụ sị na onye anụbeghị di na onye nke a a na-ekwutọsị ha ịfụkwa content creators a na-emekwa this thing kwa imecha ya ụmụ nwoke na-echa ihe ha anya afụcha ihe ahụ i mere to get that money inwetago the money ị na-ayọzi di biko ị bụrụ nwa agbọghọ wee ụdịrị ihe frustration etinyere gị ka ikwube ụdị okwu a nwaanyị ada ekwu ụdị okwu a nwaanyị ada ekwu ụdị okwu a ama m na nwa a imere ihe a eme ya ka iji dị proud na-ekwu ya mana okwukwu ị na-ekwu ya ọ dịrọ mma okwukwu anyị na-ekwu ya na-emebi afa gị okwukwu anyị na-ekwu ya na-emebi future gị okwukwu anyị na-ekwu ya dị njọ ọyị m ihe dị njọ mere gịnị ọ dị njọ hmm? nwaanyị akpọghị eji ya aha ee nwoke na-eji ya sef ọ ka bidoro ebido la-akụziri anyị anyị na-eme ka ndị ọcha ọ wụrụ before iji uchi ya gbanye ọkụ ọ na-eche ya gbanyụọ ị hụ be anyị awagwola anya kịta lee asa nwa lee ihe asa nwa m na-ekwu ee kedu ihe asa nwa m na-akọyiri ee and ebe a ka ị ga-ahụ ụmụ nwoke niile eju ka achị ụmụ nwoke niile ndị papa nwechara ụmụ ha ka nwa la ha niile eji alọ ịla ha niile adọ ịla wall nwatakịrị la la-ajacha eze laghachikwa emeka ha fụtakwa ere ekwesịghị na ọ meba ha mma mana ule promote that is the reason more people chọọ inweta eh, followers they will come and do this kind of thing.